amina yarabi
waalekum salamu yaya mm, eh, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u ni su mm-hmm. eh, kɛnɛ lamɛnbaga bɛɛ ka e yaya fo mm-hmm. ani jɔnkolonin ka se kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma mm-hmm. n'o ye n kɔrɔkɛ n'o ye lasi ye n ka foli b'a ye eh, ka n terikɛ fana fo nuhu konate karamɔgɔ kuyita N ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye, karamɔgɔ Fakoli, ani Fakoli Dunbiya, unhun, Badara karamɔgɔ, unhun, Zu Fofana, unhun, ɛɛ Blan ani Kayi Fofana, tiɲɛ, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, un, Sangare ninnu an da sera min tɔgɔ ma n'an da ma se min tɔgɔ ma, unhun, bɛɛ, tiɲɛ, n'Ala sɔnna, a diyara n ye, nba
Ayiwa Dawo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an sigilen kɔ nin kɛnɛ belebele in sanfɛ n'o ye laturu kɛnɛ ye bi min ni sanga ni waati ni e ti yan lasi bi yan bi ni lasi ma kɛnɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ taamaw ye an bɛ a yɛrɛ fo kosɛbɛ ni ala sɔnna ala fɛ ala k'a ɲuman segin ka na an ɲuman sɔrɔ e min bɛ yan bi laturu n'o ye tiɲɛ ye ni dɔw ko turabu nin bɛɛ lajɛlen y'a tɔgɔ ye a sigilen don doloba naani kan tasuma fiɲɛ ji bɔgɔ o tɛmɛnen kɔ laturu so tan ani wɔɔrɔ a bɛ tomi bi kɔnɔntɔn ani tomi wɔɔrɔ de di maaw ma siga t'a la k'a tɛntɛn k'a dɔn fɛn min don ka fɛn jira maaninfin na i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ ni fɛn min ye laturu dɔnbaa tɛ se ka kɛ son ye a tɛ se ka kɛ namaratɔ ye a tɛ se ka kɛ binkannikɛla ye laturu dɔnbaa n'i y'a dɔn ka ban i bɛ balo i halala de i tɛ nkalon tigɛ ala ta de ye tiɲɛ o la yan n'an ka don baabu kɔnɔ turabu su in na i bɛ se ka mun de d'an ma garijɛgɛ la fɔlɔ an bɛ se ka fɛn min kɛ ka a ye turabu la k'a nafa sɔrɔ laturu la garijɛgɛ garisɛgɛ
yaya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo
an bɛ don kɛnɛ kan k'a ɲini ala in fɛ ala in ka laɲiniw sabati ni k'an sutura Tiɲɛ don turabu bɛ garisɛgɛ di a bɛ nafolo di a bɛ fɛn wɛrɛ di min t'o ye i bɛ diɲɛ miiri la diɲɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ turabu kɔnɔ diɲɛ baara kalite o kalite fo ni mɔgɔ min t'a dɔn n'i ka dɔnni ma s'a ma i ma s'a ma n t'a bɛɛ bɛ yen mɛ ko ka gɛrɛsɛgɛ di gɛrɛsɛgɛ ma di ma di jumɛn kan masa solomana kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ nunkɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ moriden sumana kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ko ne ko k'u k'a sɛbɛn u k'a nasi bɔ yiri dɔ bɛ ko cangara bilennin u ka taa o kuru wɔɔrɔ ɲini u ka na nasi in k'a kan u k'a tobi ka ko ko ko wɔɔrɔ yaya n'u tilala ka taa ɲaga fili jiginnaso la n'o ye min ye o la o y'ala ka baara ye siga t'a la ya o cogoya kelen na o ka adama sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula n'o y'adama sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula o k'a nasi bɔ o k'a bila o ka jija wɔlɔ kuru wolonwula guna kuru wolonwula o k'a k'a kan k'o tobi k'a ko siɲɛ wolonwula n'o tilala ka taa ale fana ɲaga fili jiginnaso la yaya a gɛrɛsɛgɛ bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɛ n'o bɛ nin kɛ o bɛ jija u ka sanu mugu ni warijɛ mugu k'a la o de b'a farinya n' ala sɔnna inshallah ayiwa nin ye garijɛgɛ ye dawo ka garijɛgɛ ta k'a d'u ma k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye laturu kɔnɔ dawo n'an tora an bisimila ne ye nin min fɔ ten nin bɛ na ni gɛrɛsɛgɛ a bɛ na ni nafolo ye mɛ n'o y'a kɛ o b'a jaabi d'i ma ni ala sɔnna a ma siga t'a la ayiwa dawo n'an tora turabu kɔnɔ an ka turabu seju sɔrɔ an bolo kelen kelen fila kelen yusufu yusufu fɛn caman bɛ fɔ a la dɔw ko janfa alimami dɔw ko nabila yusufu tɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ bɛ fɔ a ma bɛɛ n'i ka wele tɔgɔ don yusufu min n'o de ye laturu ni so ye yali nafa dɔ b'a la wa n'i ye fɛn dɔ kɛ n'a ye i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ a la wa yusufu kɛ seju seju n'i b'a fɛ ni mɔgɔ y'i janfa janfa ka segin a tigi yɛrɛ ma seju b'a kɛ seju b'a kɛ n'a ye dabali k'i la dabali ka segin a yɛrɛ ma seju b'a kɛ wa n'i b'a fɛ n'a tigi janfa fana siri i kama a tigi bɛ to janfa la walima janfa in yɛrɛ a kuma bɛna caya i yɛrɛ bɔ a kalama seju b'a kɛ ko ne ko k'u ka jija u ka seju sɛbɛn kɛmɛ duuru bi duuru ni duuru
a bi duuru laban ye k'o bonya u k'o hami don a kɔnɔ ko ka jija u k'a ko k'a kɛ nasi ye u bɛ taa mun ɲini zɛrɛnjɛ n'an ko jatifa yiri kuru duuru u ka seju nasi in k'a kan k'a ko ni muso don ko ko saba ko ko naani ni cɛ don ko ko saba ni min bolo n'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna o seju kelen ko ne ko k'o k'a sɛbɛn waa kelen kɛmɛ fila mugan kɛ waa kelen kɛmɛ fila mugan kelen o k'a nasi bɔ ee tilebato yiri timitiminin o de bɛ k'a la ani misi naare Parifɛn dɔ bɛ yen ko yusufu walima kɛfin kɛfin o de bɛ k'a la o ka mun ye a dawula don ni min y'a kɛ ala ka barika don a la n'ala sɔnna
dawu o tɛmɛnen kɔfɛ adama adama ko garijɛgɛ gɛrɛsɛgɛ laturu so filanan yala a bɛ se ka garijɛgɛ dɔrɔn de di a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ laturu kɔnɔ adama adama bɛ baara kalite bɛɛ kɛ a bɛ baara kalite bɛɛ kɛ a bɛ nafolo di i n'a fɔ gɛrɛsɛgɛso di a bɛ gɛrɛsɛgɛ di wa a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ ɲɛni kɛ adama b'a kɛ n'i b'a fɛ ka adama gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ teliya la i b'i jija ka adama sɛbɛ kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula n'i y'a sɛbɛ o la i b'a bonya i b'i ka nafolo ko don o kɔnɔ walima i ka gɛrɛsɛgɛ ko don o kɔnɔ ka guna la dɔn k'a la ka warijɛ mugu k'a la Hmm? ya i b'a tunu toto golo ye hmm. u b'o bila i kunna sɔgɔma ni wulila i b'i ka hamina fɔ a la i b'a kin siɲɛ saba hmm. ka bɔ ya i b'i jija i bɛ adama sɛbɛ tuguni kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula o nasi bɔ tuguni i ka jija jiginaso bɔgɔ i k'o ɲini i k'o k'a la i ka warijɛmugu sanumugu k'a la yiri dɔ ko guna kuru wolonwula i k'a k'a kan k'i ko n'a ye ya a bɛ na ni gɛrɛsɛgɛ bisimila n'ala sɔnna o de la a tɛ fɔ ka ban n'i ye turabu ta yɛlɛma caman bɛ a kɔnɔ turabu den kelen a bɛ se ka baara caman de kɛ a tɛ ban yɛrɛ turabu den kelen bɛ se ka sigi tile kɔnɔ ka baara sigi ka ban fo ka taa su ko a tɛ ban a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ turabu den kelen ala k'a faamuya ko ɲuman da dawu halisa an bɛ to turabu kɔnɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko turabu jigiso o tɛ badara ye wa badara ali k'ale de bɛ jigiya kuma fɔ ale de bɛ jigi tugun i bɛ se ka mun fayida d'an ma ale fana kan badara
tiɲɛ don badara bɛ jigi tugun a bɛ na ni nafolo fana ye ya ni mɔgɔ b'a fɛ ka kabako ye badara la k'u ka badara sɛbɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ u kana foyi kɛ dɛ u ka taa misi galaka ɲini dɔrɔn u ka taa san sugu la ka na badara n'a tobi ɲɔgɔn fɛ k'a dun ya u b'a nafolo sɔrɔ Ya o cogoya kelen na tuguni u u ka taa shɛ san shɛ min ye dununkɔrɔ turu kɛmɛ jɛma pasi ani woro jɛma den kelen u ka taa jiginaso la ka taa badara bin n'u ye badara bin u ka sigi k'a madeli k'a saraka kosɛbɛ ka woro in ci ka woro in cilen k'a kan ka sɔrɔ ka shɛ in da a kan k'a saraka ya n'i tilala i bɛ shɛ de kantigɛ ka joli bɔ a kan ya i bɛna ni shɛ de ye k'a tobi k'a dun i kelen i ni mɔgɔ wɛrɛ t'a dun foyi t'i kala i b'a nafolo sɔrɔ foyi tɛ k'a la foyi tɛ k'a la fo n'i ye foronto ni manzini ni kɔgɔ dɔɔni k'a la a banna o kɔni bɛ se k'a dun sinon o kɔfɛ foyi tɛ k'a la n'Ala sɔnna o la a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon ale nasira dɔ fana bɛ yen n'o ye a kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye n'o ye gele kuru wɔɔrɔ ye i b'a kɛ ka tobi. n'a mɔna i b'a ji sɛnɛ i bɛ sɛgɛ kata dɔɔni k'a la i b'i ko a la i b'i jija i b'a tɔ to yen daga kɔnɔ tuguni i b'a ko ko wɔɔrɔ de kɛ Yaya ko wɔɔrɔ bɛɛ la sɛgɛ kata bɛ k'a la Yaya mɛ a bɛ kɛ ni gele de ye n'i y'a ko k'a ban n'i ma sɔrɔ kɛ kɔni a bɛ sɔn ka jigin waa saba o y'a jigilen ye dɛ a ko wɔɔrɔ bɛɛ wɔɔrɔ i bɛ sɛgɛ k'a la Alihamdulila ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye Dawu an ka karamɔgɔ belebele dɔ bɛ yen a ye an kanu kosɛbɛ baara in kɔnɔna na a yira k'a fɔ baara in ka di ale yɛrɛ ye kosɛbɛ nka an bɛ don min na i ko bi hali n'a sɔrɔ a bɛ sɛnɛgali ban ani diɲɛ jamanabaw yaalali senfɛ ka sababu kɛ karamɔgɔya ye a bɛ an fɛ mali kɔnɔ yan bi a ye a kanu k'a fɔ aw minnu bɛ fayida di aw minnu bɛ baara kɛ nin kɛnɛ kan a bɛ na o kelen kelen bɛɛ ɲini k'a ye n'o ye karamɔgɔ Sukuna ye sɛnɛgalikaw fɛ yen sɛnɛkaw fɛ
an b'a fo kosɛbɛ i bɛ foli la a yɛrɛ tun kan ka se kɛnɛ kan bi an ko kow ka ca karamɔgɔ ko don ɔ a ka sini su a k'o kɔnɔ ɔ ni ala sɔnna malidenw n'a dɔn fɛn min ye an karamɔgɔ belebele ye n'o ye karamɔgɔ Sukuna ye o la Dawu an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ maa min bɛ yen k'a fɔ e de b'a fɛ i ka muso ko de gɛlɛyalen don tarafa tannen don bagulan la k'i ka tigi ye e Dawu de ka muso minɛ k'a di cɛ ma ka cɛ minɛ k'a di muso ma e Dawu don lamɛnbaaw sigilen don k'i kɔnɔ i bɛna fayida min di i bɛna fɛn min fɔ mɔgɔw ye bi muso ko kun kan furumuso ko kun kan walima furucɛ ko kun kan Dawu Yaya n bɛ kuma n bɛ kuma turabu kan bisimila n bɛ kuma turabu min kan n'o ye siyɔrɔ den lasina nasira dɔ bɛ n b'o di fɔlɔ yanni n ka tɛmɛ ni kumaw ye bisimila ni ala sɔnna Yaya lasina n'i b'a fɛ ka kabako ye lasina la ka kɛkɔnɔ kɛ muso kɔnɔ ka tugu i nɔfɛ lasina b'a kɛ bisimila nka ale b'a kɛ sira jumɛn fɛ lasina i b'a sɛbɛ siyɛn duuru n'i ye lasina sɛbɛn siyɛn duuru i bɛ jija i bɛ kɔlɔn duuru ji de ɲini kɔlɔn duuru ji n'i y'o sɔrɔ i bɛn'o de kɛ ka lasina in ko n'i y'o kɛ ka lasina in ko i bɛ mun kɛ i bɛ jija i bɛ mɔgɔya kona ye ka daji tu a kɔnɔ i ka jija o ka se muso la dɔrɔn muso kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ dumuni na muso a bɛ tugu i kɔ I y'a ye o cogoya kelen na, bisimila, i bɛ lasina sɛbɛn, unhun, duuru, unhun, lasina duuru i bɛ jija i b'a jate a duuru laban in dɛ duuru min bɛ cɛmancɛ la a kɛra cɛmancɛ la wa duuru bɛ bɛn yɔrɔ min ma, bisimila, i bɛ jija i bɛ tɔgɔ don sanfɛ ka muso tɔgɔ don duguma k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma, est-ce que , i y'a ye i bɛ mun kɛ i b'a kɛ sɛbɛnden ye, unhun, tonso, unhun, tonso finman, unhun o kunkolo i bɛ jija i b'a k'o de kɔnɔ n'i y'a don tonso finman kunkolo kɔnɔ i b'a meleke ni garijuru ye i bɛ taa don jigin i bɛ muso bɛ tasuma minɛ yɔrɔ min na gadingɛ muso ka gadingɛ i b'o de sen n'i y'a sen i b'a don i k'a datugu a muso bɛ na a muso bɛ na n'i y'a don yen a muso bɛ na a bɛ a bɛ na o ye fayida joli lasina kelen pe tuguni i bɛ jija i bɛ lasina naani sɛbɛn sanfɛ ka saba sɛbɛn duguma o kɔrɔ b'a yira ko muso b'a fɛ ka cɛ minɛ ni lasina naani ye sanfɛ muso mago bɛ cɛ la ni lasina saba ye sanfɛ cɛ mako bɛ muso la turabu dɔn tɛ ban ni muso mako de bɛ cɛ la a bɛ lasina naani nin sɛbɛn sanfɛ ka saba sɛbɛn duguma naani min filɛ sanfɛ dɛ muso tɔgɔ de bɛna don o naani sanfɛla la ka ɲɛsin duguma duguma saba min bɛ yen dɛ cɛ tɔgɔ de bɛ don k'o ɲɛsin muso ma i y'a ye nin bɛ kɛ sɛbɛnden fitinin ka sɔɔri sogo bilen kɔnɔ ni muso de mago bɛ cɛ la a b'a sɔɔri sogo bilen kɔnɔ dɔrɔn ka bila wulucɛ kɔrɔ
ya o cogoya kelen na ni cɛ de mago bɛ muso la i bɛ lasina saba de bila sanfɛ ka naani bila duguma ka cɛ tɔgɔ don sanfɛ ka muso tɔgɔ don duguma k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'a kɛ sɛbɛnden fitinin ka sɔɔri sogo bilen kɔnɔ ka bila wulumuso kɔrɔ ya n'a y'a dun muso bɔra a ba kɔrɔ ka bin lasina tɛ si yɔrɔ de yan a b'i sɛgɛrɛ A b'i sɛgɛrɛ siga t'o la o lasina kelen ɲɛ b'a la dɛ ya lasina ni mɔgɔ binna e kan ka fɛn bɛɛ kɛ ko se b'a ye e ye fɛn bɛɛ kɛ ka kangari da a ye ka dɛsɛ ya n'i b'a fɛ k'a tigi fako k'a bila yeko fila la kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ lasina sɛbɛn siyɛn kelen dɔrɔn kelen pe fila laban min bonyanen don a tigi tɔgɔ don o kɔnɔ dɔrɔn i ka tonso finman ɲini i k'a don tonso finman kunkolo kɔnɔ ka taa fili kɔlɔn kolon kɔnɔ a banna
i ni ko i ni ko
yan ni b'u bɔ ni an an ka taa e ayiwa baasi tɛ bi ka di o cogoya kelen da tuguni di I bɛna i bɛna fasotigi n'o ye jitigi aliba ye n'i mago bɛ cɛ de la cɛ de mago bɛ muso la i bɛ jitigi aliba ali aliba den duuru sanfɛ i bɛ lasina don a kɔnɔ i bɛna den naani sɛbɛn duguma i bɛ lasina don a kɔnɔ furancɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ cɛ tɔgɔ don sanfɛ ka muso tɔgɔ don duguma ka naare kɛ k'a mɔ misi kolosɛmɛ i b'o dɔ k'a la i b'a minɛ ka kɛ sɛbɛnden ye t'a don nɛmama yɔrɔ la i y'a baara banna kabako
a filɛ ne dɛ ala k'a faamuya ko o a tɛ fɔ ka ban da waati dɔ la an b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ furumuso a bɛ muruti i ma
o ye si yɔrɔ de nin ye k'a fɔ k'a b'a ka minɛnw cɛ ni ka taa o tɛ kɛ o ne ye nin min fɔ sisan n'i y'o kɛ o tɛ kɛ o nin fɛn fɛn fɔla sisan lasina kan lasina yɛrɛ ka jugu si yɔrɔ yɛrɛ de la n'i ye lasina baara fɛn fɛn kama hali ni mankan b'i n'i muso cɛ a b'a to yen ne ye min fɔ naare la sisan n'i y'a meleke k'a don nɛmama yɔrɔ la A tigi bɛ magaya dɛ.
Ayiwa ɛɛ n'i ye nin yɔrɔ fɔ an ye. Unhun. A bɛ diya an ye kosɛbɛ. Unhun. Parce que nin caman e ye min fɔ. Unhun. I ka kan ka cɛ ka kan ka n'i ye yiri turu. Unhun. I ka kan ka ji k'a ju fɛ. Unhun. Muso ka kan k'o kɛ. Unhun. Cɛ ka kan k'o kɛ. Unhun. Sabula o b'a yira k'a fɔ furu bɛ cɛ ni muso de bolo. Unhun. A bɛɛ de ka kan k'a ɲini. Unhun. A bɛ se ka furu in labato cogoya min na. Unhun. Mais misali la. Unhun. dɔ ta bɔra a kun ka taa walima tulonkɛla dɔ ye dɔ ka furumuso latigɛ ka taa n'a ye i mago b'i ta ka segin de a dalili b'i bolo da
ye o ye karabali ye a karaba ka na o ye karabali ye o ye karabali ye i ye min fɔ o ye karabali ye n'a ma sɔn o nasira o bɛ yen mais o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ o bɛ kɛ durunkɔrɔ bilenma de ye shɛ bilenma cori cori o joli de bɛ minɛ o joli minɛnen ni muso de mago b'a la ka cɛ de karaba ka segin i bɛ numara bilen i b'o de kɛmɛ wolonwula ci ani bi wolonwula ni wolonwula i bɛ sɔrɔ ka fasotigi don a kɔnɔ n'o ye jitigi aliba ye bisimila n'i ye aliba don a kɔnɔ a ko laban i bɛ jija i b'i tɔgɔ don sanfɛ k'a tigi tɔgɔ don duguma k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma i y'a k'a kuru ka kɛ sɛbɛnden ye i ye sɛ min faga dɛ o sɛ in kunkolo sɛbɛnden bɛ sɔrɔ ka don o de kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a meleke garijuru jɛma finma ani bilenma ye i bɛ taa jiginɛso sen k'a don yan i bɛ sigi i b'o jaabi kɔnɔ
karabali ye i bɛ sigi ka jaabi kɔnɔ o ye karabali ye ni muso mago bɛ cɛ la a bɛ numara bilen a bɛ jitigi aliba don numara bilen kɔnɔ mɛ ni cɛ de mako bɛ muso la numara bilen de bɛ don jitigi aliba kɔnɔ awɔ numara bilen de bɛ don jitigi aliba kɔnɔ mɛ ale baara bɛ kɛ ni dununkɔrɔ bilenma joli de joli i ye dununkɔrɔ bilenma sɔrɔ a kɔni ka kɛ sɛ bilenma coricori ye o joli de bɛ minɛ ka baara in kɛ ɔ n'i y'a sɛbɛn k'a ban i bɛ jija ko laban in na ni muso de don i b'i tɔgɔ don sanfɛ ka cɛ tɔgɔ don duguma ɔ ni cɛ de don i b'i tɔgɔ don sanfɛ ka muso tɔgɔ don duguma o bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma a sɛbɛnden in bɛ kuru de ka don sɛ in de kunkolo kɔnɔ a dolen sɛ in kunkolo kɔnɔ i b'a meleke garijuru na suguya saba de ye finma jɛma bilenma n'i tilala o la i bɛ sɔrɔ ka taa jiginɛso sen ka a don dingɛ kɔnɔ k'a datugu muso bɛ sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ don n'ala sɔnna
o ye an balakaw ta ye a mana gɛlɛya cogo o cogo waati dɔ la i b'a fɔ koɲɛw ma dɔn min mana kɔn min ma o b'o mara de i b'a f'u ɲɛna ko ne ye min f'u ɲɛna n'o ye lasina ni fasotigi o ko hakili t'u la kosɛbɛ hali n'i n'i cɛ kɛlɛla n'i y'ale baara in kɛ ka don nɛɛmama yɔrɔ la kɛlɛ bɛ ban ayiwa a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ zu ta an b'a fɔ zu ye k'a bisimila an karamɔgɔ belebele min bɛ sɛnɛgali n'o ye seku sulemani sogona ye an b'a yira mɔgɔw la ka fɔ sini su fɛ a yɛrɛ fana bɛ kɛ an fɛ kɛnɛ kan yan ani an karamɔgɔ belebele karamɔgɔ sangare an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan karamɔgɔ sulemani suguni a bɔlen sɛnɛgali ka bɔ yɔrɔ caman yaalaw kɔfɛ a nana i cogo an fɛ bamakɔ yan ɔ n y'a dɔn ale yɛrɛ tɛ mɛn yan koyi a taatɔ don nka kɛnɛ in kanu bɛ a la a karamɔgɔbaw kanu bɛ a la o de kama hali n'a danna su kelen baro ma an fɛ ka malidenw k'u sɔn ala ta la ala ye dɔɔnin min di a ma ka o fɛɛrɛ tigɛ ni ala sɔnna sini su fɛ fɛn min ye karamɔgɔ sogona ye a bɛ se yan n'a ka donbolo min bɛ ta ka di malidenw ma sini maliden kelen wo kelen n'i sen y'i yɛrɛ se yan n'i m'a sɔrɔ sini su fɛ i jija dɔrɔn sibiridon sɔgɔma i ka soli ka na n'i ma soli ka na kɔni ni min bɔr'o la o y'i yɛrɛ nɔ ye ala k'a faamuya ko ɲuman karamɔgɔ baw ala k'u mɛn an kɔrɔ dawo an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ ka na i sɔrɔ an bolo masalaw ni baro kɔnɔna na an bɔra ka caman di karabali kan nka dawo mɔgɔ min b'i kɔ k'a tɛ bɔ i kɔ i b'a fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini yɔrɔ min na hakaja i ka baarakɛyɔrɔ la jɔnmaya de bɛ ka k'i la i bɛ ka lamaloya i bɛ ka buruja sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ɔ i dun b'a tigiw dɔn Janko ka sira bali a ye bɔ yen n ka tɛmɛ yala o dalilu teliman dɔ bɛ yan bɔ n ɲɛ sira la n ka tɛmɛ bɔ n ɲɛ sira la ka bisimila a bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen ni juguya bonyana e kan kosɛbɛ baarakɛyɔrɔ la yaya i yɛrɛ bɛ k'i ɲɛɲini cogo min na i bɛ tɛmɛ nka n'i b'a tigiw dɔn ko gɛlɛn tɛ yaya i bɛ mun kɛ i sigiyɔrɔ la i bɛ mangosi sɛbɛn siɲɛ kelen pe mangosi den kelen pe i b'a tigi tɔgɔ don a kɔnɔ ya n'i y'a tigi tɔgɔ don a kɔnɔ y'a meleke sɛbɛn fitinin dɔrɔn i ka taa fili ɲama sanfɛ ɲama fili yɔrɔ la ya o y'a ban awɔ ale kɔni bɛ taa de k'a meleke sɛbɛn fitinin dɔrɔn ka fili ɲama fili yɔrɔ la dɔrɔn mangosi den kelen pe baara kelen yɛrɛ tɛ o k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn
kabako don ee ya n'i y'a fili ɲama filiyɔrɔ la a tigi bɛ bɔ i ɲɛ de o a bɛ taa sɔgɔsɔgɔ siga t'a la o cogoya kelen na tuguni bisimila n'i b'a fɛ tuguni o mɔgɔ kelen dɔ bɛ yen baarakɛyɔrɔ la a bɛ k'i juguya ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ yaya kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ mangosi kelen pe sɛbɛn i ka giliki bɔlɔ ɲini i k'a cɛ ci i k'a don a kɔnɔ yaya taa ɲamanton la ka taa gengen n'a tigi tɔgɔ ye i y'a ye i bɛ tɛmɛ ɲamanton kelen kelen a gengen dɔrɔn i ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ a jɔlen b'i ta tɔ de a tɛ se k'i lajɔ
ɛɛ dawo karamɔgɔ lasi ye fɛn dɔ fɔ ko hali ni dɔnni ma ban waati bɛ na dɔnni baarakɛminɛnw bɛ dɔgɔya kosɛbɛ e ma ɲamanton fɔ sisan wa jɔnni bɛ ɲamanton dɔn ɲamaton dɔnbaga ka dɔgɔn bi dɛ a ka dɔgɔn an kɔni b'a dɔn
n'i ye dankun fɔ maa min bɛ dankun dɔn bi a ka dɔgɔn dɛ a ka dɔgɔn nin bɛɛ ye yɔrɔw ye yɔrɔ min n'i bɛ baara k'a la ɔ mangosi mangosi baara yɔrɔ olu yɔrɔ ninnu de ye mangosi baara cɛ jugu ninnu a caman bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu de la
dankun ani ɲamaton
mangosi baara caman cɛ jugu ninnu bɛ kɛ o de la ala faruku bɛ kɛ ɲamani sanfɛ ale ni fada de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fada fana faruku bɛ kɛ ɲamani sanfɛ i bɛ taa ɲamani sen ka don a kɔnɔ ka sɔrɔ ka wurudi kɛ
ɛɛ da bi m'an bila mɔgɔ dɔnnibaw b'a fɔ an ye ko n'i t'a fɛ ka karisa ni karisa ye ɲɔgɔn fɛ k'i bɛ wulu si ɲini ka warabilen si ɲini ka ɲinɛ si ɲini ka jakuma si ɲini u bɛ nin caman f'an ye ɛ maa min ni dalen bɛ i furumuso kan walima a y'a latigɛ ka taa n'a ye e dun b'a fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na k'u fara walasa u ka se ka bɔ ɲɔgɔn kɔ i kan ka mun kɛ
i y'a faruku k'a tigi fara k'a bɔ pewu a muso la o tɛ yan o don i y'a nasiraw bi i ye min fɔ a nasiraw bɛ ala tɔgɔ caman na a bɛ fɔ k'i ka fɛnw ɲini fɛn minnu tɛ bɛn i k'o si k'a la i ka faruku kɛ n'a ye tiɲɛn don a caman bɛ o fana ye saba ye mɛ ŋaɲaga ale ni foronto misɛnnin ani marifa mugu bɛ faruku kɛ kosɛbɛ n'o ye insa ye n'an k'a ma ko dimiso den ni dimi donna e la ko dɔ de ye muso minɛ e la y'a digila e la kosɛbɛ a ma bɛn e ma kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ i bɛ jija i bɛ insa sɛbɛ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ a ko laban o bonya n'i y'o bonya i bɛ cɛ in tɔgɔ ni muso tɔgɔ don k'o kɔ don ɲɔgɔn na y' o kɔ don ni ɲɔgɔn na i bɛ jija i bɛ marifa mugu ɲini ani foronto misɛnnin ani ŋaɲaga i b'o de da a kan y'a ka saraka kosɛbɛ ni dimi don u fila ni ɲɔgɔn cɛ maa ye wɔyɔ don ɲɔgɔn cɛ ala ka wɔyɔ don ɲɔgɔn cɛ maa ma wɔyɔ don ala ka wɔyɔ don ɲɔgɔn cɛ ni insa de dimiso den ye tigitigitigi ninnu ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ fo ka ɲɔgɔn kɛ ka ɲɔgɔn bugɔ i b'a saraka o cogo la dɔrɔn i bɛ taa dankun na ka taa sigi ka taa tasuma don a la n'a ko i b'i kɔ don o kɛlɛ kelen bɛ kɛ i bɛna mɛn k'u kɛlɛla fo ka ɲɔgɔn bugɔ k'u farala a filɛ dɛ sɔnna ala ka sababu Daw o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman fana bɛ kuma siri kan parce que caman bɛ a fɔ anw yɛrɛ ye arajo la ko an nana bɛɛ ta k'a si ma ɲɛ e tɛ mɔgɔw mankan mɛn k'a fɔ mais kɛlɛ ko tɛ o kɛlɛ ko tɛ ya bɛɛ n'i ka sababu don Yaya n y'a bɛɛ ta a ma ɲɛ ko dɔ b'i yɛrɛ la siri b'i la walima fɛn dɔ b'i la siga t'o la i ma saba Yaya
mankosi bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn mankosi kelen ka jɛ bisimila
Yaya n'i y'a sɛbɛ mais Yaya i b'i jija mɔgɔ ka hakili to la mankosi baara n'i b'a kɛ pour que a ka jaabi i bolo kosɛbɛ i b'a to ni fitiri sela ni tile binna fitiri waati ninnu mankosi jaabi ka to waati nin de fɛ Yaya n'i y'a sɛbɛ i b'a nasi bɔ i b'i jija i bɛ taa sɛgɛkata ɲini siritigɛ tɛ yan ya i bɛ ji de ɲini dɛ ka na ne ko ji so i bɛ mankosi nin nasi kɛ so in kɔnɔ i bɛ sɛgɛkata nin k'a la i b'a to fo i tilalen i yɛrɛ b'a dɔn i bɛna da i tɛ bɔ min kɔfɛ i bɛ na i b'i ko a la siyɛn kelen pe i b'i da ni dugu jɛla n'i min ye o su fɛ o kɔfɛ n'i min ye o ye ala ka baara ye siri la n' ala sɔnna na ayiwa Daw yan'an ka to siri kan an bɛ segin ka na ali bi le su in na an ma deli ka e Daw wele k'a fɔ k'i bolokolo nan'i jɔ arajo la ayiwa i ye mun de sama an ma su in na an bɛna min di an badenw ma su in Yaya mɔgɔ min ko ko n tɛ baara la ani min ko mago b'a la n bɛ plasi min na ka n b'o plasi la ka n bila sanfɛ Yaya n nana n'o nasi ye o nasi bi yan n bɛ plasi min na n b'a fɛ dɔ ka fara n ka jala kan ka yɛlɛ ka yɛlɛ kɔrɔta ka dɔ fara n ka jala kan Yaya n nana n'o nasi ye n bɛ baara la n tɛ baara la n b'a fɛ ka baara sɔrɔ n nana n'o nasi ye Yaya garisɛgɛ tɛ yen n tɛ ka wari sɔrɔ foyi foyi tɛ yen N nana n'o nasi fana ye Yaya n nana n'o fila de ye bi bi ka di ayiwa misali la nasi min bɛ yen n'o ye baarako ta ye ni maa min y'a sɔrɔ i kan k'a kɛ cogo di min dabɔlen don i ka baara sɔrɔ kama Yaya i b'i jija i bɛ so sanfɛ bin walima yiri min sɛbɛlen don yiri min falen don fara sanfɛ o yiri i b'o de bɔ mɛ i b'i jija i ka kuru duuru ɲinin a la n'i ye kuru duuru sɔrɔ a la yan n'i nasi in sɔrɔ i bɛ nasi in dɔ fara ji kan dɔrɔn k'a kɛ daga kɔnɔ n'i y'a kɛ daga kɔnɔ i b'i jija i bɛ hamina d'a kan kosɛbɛ ka sɔrɔ k'i ko a la mɛ i b'i ko a la fɛn dɔ sanfɛ n'i b'a ko i b'i ko fɛn dɔ sanfɛ i y'a faamuya o cogoya kelen na mɔgɔ min ko k'ale mago bɛ kɔrɔta la a mago b'a la ka dɔ fara a ka jala kan sankɔrɔta a b'a lajɛ yiri min falen don yiri min sanfɛ falen don yiri wɛrɛ sanfɛ a b'o de ɲini n'a m'o sɔrɔ a k'a lajɛ yiri min falen don fɛn dɔ sanfɛ a b'o de ɲini A b'o fana kuru duuru de ɲini a bɛ na n'a ye ka na nasi in k'a kan k'a tobi n'a b'a kɛ a ka jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko a la siyɛn kelen pe n'a ka jala sɔrɔli walima k'a nommer k'a bila plasi wɛrɛ la ou bien k'a bila sanfɛ siyɛn kelen pe n'a y'a ko mɛ n'a bɛ nin kɛ dɛ a ka jija a ka koko duuru sɔrɔ a la mɛ n'a b'a ko a ka jija a ka jɔ fɛn dɔ sanfɛ koko koko duuru n'a ye koko duuru sɔrɔ ka ban pewu a ye plasi min na o b'a bila sanfɛ mɛ a kana ko duguma dɔrɔn ɛ Dawu i bɛ ka nin nasi kelen min kofɔ o b'a jira k'a fɔ hali ni muso fila bɛ cɛ kun ni muso kelen ye nin nasi in sɔrɔ k'a ko yali a b'i kanu don furu a b'a kɛ siga b'o la a banna banna pewu
nasi in kɔni man ca i yɛrɛ y'a ye i ɲɛ b'a la a man ca gɛrɛsɛgɛ ta ni baara ta ni kɔrɔtali unhun ka dɔ fara i ka jala kan tiɲɛ ani ka dɔ fara i ka place kan unhun k'i bɔ i ka place la k'i bila place wɛrɛ la unhun o de be yen est ce que i y'a ye o ka nin kɔrɔbɔ dɔrɔn mɔgɔ min mago be place la ka ne bila place wɛrɛ la unhun a ka jija a ka yiri ɲini yiri min be yiri dɔ sanfɛ tiɲɛ a k'o ɲini un n'a b'a ko a ka jɔ fɛn dɔ sanfɛ a k'a ko sibila et a ka koko 5 sɔr'a la n'a tilal'o la o b'a nommer k'a bila yɔrɔ wɛrɛ la est ce que awɔ
Ayiwa Dawu kɔmi su in na an yɛrɛ kanubaa dɔ bɛ yan n'o ye an balima dɔgɔnɔkɛ dɔ ye a y'an sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan a ye kɛnɛ in karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kanu a bɛɛ ka d'a ye a natɔ fana ye foli bila aw ma a y'i bolo don fɛnnin dɔ kɔrɔ ka n'a di an ma ɔ an bɛna a yɛrɛ bisimila ye foli kɔfɛ a nana ni fɛn minnu ye ka na di anw ma aw karamɔgɔba ninnu kanu kama a ka se k'o dɔ o dɔ ka sɔrɔ an b'i yɛrɛ fo n'an bɛ karamɔgɔ Wulale ta fɔlɔ taa n'u konate zu e mago tun bɛ nin bɛɛ la k'u ye ɲɛ la ɔ ala y'a kɛ bi kɔni ni kabako daw a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan i y'a yɛrɛ sɔrɔ an bolo yan ayiwa foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin arajo lamɛnbagaw ayiwa n bɛ arajoso mɔgɔw fo k'an karamɔgɔ belebelebaw fo

n b'a fɔ ko sisan yiriko an fana an b'o baara de la n bɛ min dɔn ni ala sɔnna a ma n bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye ni ala sɔnna inshallah n bɛ an ka karamɔgɔ belebelew bɛɛ fo n da sera min na n da ma se min na ala ka su hɛrɛ d'an ma amiina yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye amin amin amin n bɛ n ka karamɔgɔbaw jansa sisan kabako daw sigilen bɛ yan Maa o maa ko dabalijugu de donn'a kɔnɔ a ka jakuma fɔɔnɔ ɲini n'a y'a jakuma fɔɔnɔ ɲini a k'a bila tile la n'a jara a k'a susu a mugu donna maa o maa da kɔnɔ ni dabalijugu kɔni a b'a fɔɔnɔ ka bɔ n'ala taala sɔnna inshallah sisan siri bɛ maa min na n'i b'a fɛ ka siri tigɛ pewu pewu bisimila taasira min jama ka ca i b'o sira bɔgɔ ɲini k'a koko saba kɛ ni muso don koko naani cɛ koko saba n'ala sɔnna diɲɛ siri o siri a bɛɛ bɛ tigɛ ayiwa a diyara an ye kosɛbɛ an karamɔgɔ karamɔgɔba ninnu jansalen kɔfɛ i ye siyɔrɔ fura dɔ d'an ma n'o ye cɛya fura ye a bɛ ne yɛrɛ bolo kaban i y'a di yan ayiwa cɛya fura in bɛ kɛ cogo di cɛyafura in wa sisan cɛyafura fila de don bilenman in kɔni a man ca cɛyafura in bilenman in a bɛ kɛ lipton na a t'i k'a min n'a y'a min jɛman in a b'a kɛ dibisogo la ka dɔɔnin don a la n'ala sɔnna a ma n'o kɛra boso zu n'a ɲɔgɔn kɔni a muso ni ale a bɛ sigi ka kɛlɛ kɛ dɛ aa kuma bɛ caya dɛ aa nin ye dɔgɔnɔ kɛlɛtigɛlaw ye dɛ e tɛ ka kɛlɛ tigɛ boso la ayiwa ni min bɔra a la kɔni daw o ye karamɔgɔ ko ye yɔrɔ anw animatɛriw ɲin tɛ o la ahɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ i ye wusulan dɔ di an ma Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka wusulan in fana sɔrɔ i b'i tɛgɛ wusu i bɛ dɔ dun siɲɛ saba n'i ye cɛ ye ou bien i m'a fɔ ten i y'a fɔ o cogo la ni muso fana don a bɛ dɔ dun siɲɛ naani a b'a tɛgɛ wusu ɔ kunnafɛn ta fana i y'o dɔ d'an ma i bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye a kɛcogo kunnafɛn ta ye fila don fura ɲagama b'a la furamuguma b'a la n'a y'a daga ɲini daga kura a bɛ ɲagama in bila a kɔnɔ n'a donna sɔgɔma wula fɛ a bɛ koli daminɛ ni muso don a b'a da kɔnɔ siɲɛ naani cɛ ye siɲɛ saba a b'a ko yan'a fari ka ja a bɛ dɔ kɛ tasuma la wusulan in wusu min bɛ ka sogo jugu ninnu kɛ sufɛ n'o dalen don ja bɛ tigɛ o bɛ pan ka wuli min bɛ ka n'a mɔgɔ sara dɔw bɛ yen n'a mɔgɔ sara waati bɛɛ a bɛ su ninnu ye n'o tigilamɔgɔ kɔni a ka kɔɔri kɔɔri furabulu a b'o de k'a la n'a y'o ko ka dɔ in wusu n'a ye n'Ala sɔnn'a ma a b'a bɛɛ bila Est-ce que Ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma. Ami ami ami. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ami ami. Anba. Aa. Ɛɛ o la an b'i yɛrɛ fo. Unhun. I ka wulikajɔ la. Unhun. Ka na i sen jɔ an ka radio la yan k'a lajɛ. Unhun. An b'a fɔ i ni ce. ni ala sɔnna don nataw la i ye fura minnu di nin mɔgɔw b'a sɔrɔ sini sɔgɔma a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an bolo sini sɔgɔma ni ala sɔnna an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an ba nin y'an karamɔgɔ belebele an b'a fo kosɛbɛ a ka wulikajɔw la an'a ka cɛsiri la yan'an ka segin ka na karamɔgɔ dawu fan fɛ teliyara karamɔgɔ wulalen ale bɛ da la an b'a fɔ n'i ye nin kɛ i b'a nafa sɔrɔ siga t'a la bisimila a ye minnu fɔ ten bɛɛ tarafatanya de i tɛ nin kɛ fiyewu k'i tɛ ala jɔyɔrɔ y'a la abada abada abada o tɛ se ka kɛ fo ni mɔgɔ m'a kɛ dɛ bisimila ko ala ka n'a sara amina rabi ayiwa dawu an bɛna i ka nasi la fɔlɔ i nana nasi min ye bi su in na n'o ye sankɔrɔta ye ani dawula ni o ye o ye o tɛ wa o ye o ye bisimila yaya nasi kelen bɛ o ye gɛrɛsɛgɛ ye ko n tɛ ka fɛn sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ c'est-à-dire mɔgɔ yɛrɛ tɛ n wele ka wari di yan n yɛrɛ tɛ marché sɔrɔ n ka marchéw bɛɛ jɔla yaya n'i ye nin ko i bɛ marché sɔrɔ depuis i bɛ i ma min sɔrɔ est-ce que awɔ bisimila an ko ale de ma ko gɛrɛsɛgɛ ale ye tasuma de tasuma yelen don hali n'i bɛ dibi la a b'i da yɛlɛ yaya o ye a dama ye mais i bɛ jiginniso bɔgɔ de ɲini ka sanumugu ni warijɛmugu ɲini ka gunan ladɔn ɲini k'o k'a la n'a y'a diya i bɛ se ka ko n'i b'a ko i bɛ koko wolonwula k'a la n'i b'a kɛ i bɛ parfum ɲini parfum min kasa ka di i b'o k'a la i bɛ to k'a mun o de ye gɛrɛsɛgɛ ta ye ɔ kɔrɔtali ta ale kɔni yiri min falen don yiri min sanfɛ i b'o de bɔ walima yiri min falelen don kulu sanfɛ o de bɛ ɲini walima yiri min falelen don fara sanfɛ o de bɛ ɲini sinon yiri fɛn o fɛn falelen don duguma o tɛ kɛ ka baara kɛ fiyewu parce que ale bɛ baara mɔgɔ mago bɛ plasi la ka dɔ fara n ka jala kan ale bɛ baaraw la mɔgɔ min bɛ n mago b'a la ka baara sɔrɔ baara tɛ n bolo ale bɛ taa o kama mɔgɔ min bɛ yen ko ne bɛ nin yɔrɔ in na ne b'a fɛ ka bila plasi wɛrɛ la jala bɛ ne bolo ka n ka jala falen ale b'o baara de kɛ n'i b'ale kɛ i bɛ jija yiri min falen don yiri min sanfɛ walima yiri min falelen don fɛn dɔ sanfɛ n'a tɛ duguma i b'o de ɲini kuru duuru n'i y'o kuru duuru ɲini i bɛna nasi in de kɛ o kan i y'a ye wa, n'i ye nasi in kɛ o kan, unhun, i b'a tobi n'i y'a tobi i b'a ji sɛɛnɛ n'i y'a ji sɛɛnɛ i b'i jija i b'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ i b'i ko a la, bisimila, wa n'i b'a kɛ i b'i jija i ka koko duuru sɔrɔ a la mais a ko o ko i y'a ye i b'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ, hun, i t'i jɔ duguma dɛ, bisimila, n'i y'a kɛ ni fɛn o fɛn ye, anhan, n'i y'a kɛ ni jalako ye, unhun, jala b'i falen, n'i y'a kɛ ni pilasi ko ye, unhun, i b'i yɛlɛ, unhun, ni Ala sɔnn'a ma, tiɲɛ, ni min y'a kɛ ni minnu y'a sɔrɔ, unhun u ka jija k'a kɛ a kɛcogo la o de ka ɲi ayiwa Dawu o tɛmɛnen kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ nasi o kɔni donna an bolo kaban mɔgɔw bɛ se ka na o nɔfɛ sini sɔgɔma n'aw nana a man ca a b'a gɛrɛ Daniel la joona a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Daniel Kulubali bolo ni ala sɔnna inchallah Dawu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa ni tungarankew ye an b'olu dɛmɛ bɛ tunga fɛ Yaro a caman b'i da ma kasi ɔ mais cɛn don waati dɔw la ni ko i bɛ yiri ɲini ye k'a ko ɔ waati dɔw la o ka gɛlɛn ɔ nka kirisi ani turabu ci papiye kan o bɛ se ka nɔgɔya u ma walima a ci ardoise kan i k'a ko k'a nasi bɔ an b'a daminɛ ni kirisi ye fɔlɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ lakana ni kirisi ye ee ne bɛ to ka fayida dɔ di arajo la yan Guinée équatoriale problème ba min wilila ten n ka client dɔ ne wele ko ko ne bɛ to ka fayida dɔ di ko ala n'o fayida sababu ko in kɛla ka ban ale ma problème sɔrɔ, ale ma problème sɔrɔ et pourtant ale tun bɛ bɔ ka taa a ka baara yɔrɔ la, unhun, a y'a fɔ ne ɲɛna ten, tiɲɛ, ko yɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka ɲi, unhun, ne ko a ma n ko ne kɔni bɛ fɛn o fɛn fɔ, unhun, a ka ta, tiɲɛ, ni ne ko ka fɛn fɛn fɔ, unhun, a ka ɲi wa ne b'a kan fana, unhun, ɔ i ko ko ka tangalan di, unhun, tangalan n b'a di, tiɲɛ, an k'a kɛ min ka nɔgɔn, unhun min ka nɔgɔn an ka kɛ turabu ye sɛbɛnniba t'o la papiye kan o bɛ kɛ i sentɛgɛ dɔrɔn na yaya n'i kɔni y'a kɛ ala tɛ sɔn fiyewu ni gɛrɛgɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ayi hali n'a fɔra ko faama ko de bɛ yen n'i y'a kɛ e bɛ bɔ e bɛ taa i ka ci la ka na fɛn t'e sɔrɔ yaya o tɛ dɔwɛrɛ ye turabuden dɔ bɛ yen ko taliki ibrahima kelen kelen naani don o de bɛ ci i numanfɛ sen na sentɛgɛ kɔnɔ taliki jigiso n'o ye badara ali ye ale bɛ ci fila kelen kelen fila o de bɛ ci i kinifɛ sen na ya a bɛ ci sentɛgɛ de kɔnɔ ya mɛ ninnu fila gosilen ɲɔgɔn na u bɛna masa sulomana de wolo ya alo ala b'i tanga ka bɔ faama kunko bɛɛ lajɛlen ma ani gɛrɛgɛrɛw ma awɔ n'i kɔni y'a kɛ siga t'a la fiyewu ala b'i tanga ka bɔ faama ko ni gɛrɛgɛrɛw ma hali ni ko jugu bɛn'i sɔrɔ i bɛ mm. kisi ka bɔ o ma a t'i sɔrɔ ne wa ne ye nin di a ko k'ale ye nin kɛ n'ale bɛ bɔ ale bɛ nin kɛ mm. wa guinée équatoriale ko in bɛɛ kɛla ka ban ale bɛ taa baarakɛyɔrɔ la fɛn ma se ale ma mm, ya u ka jija u ka nin to u kun na n'u b'a fɛ fana tuguni ko ko dɔ y'u sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o t'a fɛ aa u ko de o bɛ ne bila ka bɔ baara la walima ko dɔ ye ne sɔrɔ o bɛ ne wele faamaw fɛ yen ne t'a fɛ a ko ka taa yɔrɔ jan ɔ kɔmi jamana ninnu na shɛw tɛ se ka faga don dingɛ kɔnɔ fɛn tɛ se ka kɛ mɛ dugukolo kɔni bɛ se ka sen yɔrɔ dɔw la ka bɛlɛkisɛ don yen o kɔni bɛ se ka kɛ n'o bɛ se ka kɛ n bɛ ko datugu d'u ma bɛlɛkisɛden kɔnɔntɔn kan ne yɛrɛ b'o kɛ n bɛ ko datugu n'a ye siga t'a la n'o ye bɛlɛkisɛden kɔnɔntɔn ta n'a fɔra ko nin ko in bɛ yen o t'a fɛ a ka kɛ u b'a ko tu bisimila kɔrɔn fɛ namasira kɔnɔntɔn tilebin fɛ namasira kɔnɔntɔn bani fɛ namasira kɔnɔntɔn baba fɛ namasira kɔnɔntɔn nama cɛ kelen bɛ bolo su kelen kɔnɔ ka taa kaburudon na ka taa su lakunun ka sigi ka su ɲininka sakun na ko su ka sakun fɔ ɔ su dun ma se ka kuma ɔ ni su dun ma se ka kuma dun ne ka nin ko in da kana se ka don a la diɲɛ fo lahara a bɛ kalan bɛlɛkisɛ la siɲɛ kɔnɔntɔn o yɔrɔ bɛ i bɛ dingɛ sen i b'a don ya o y'o ko datugulen pewu da tɛ don a kuma na o ye dɔnnifin ye n yɛrɛ bɛ nin kɛ shɛ faga t'a la woro ci t'a la ka fɛyi ta ka sɛbɛn t'a la bɛlɛkisɛden kɔnɔntɔn ni min y'a kɛ ala ka barika don a diyara n ye kosɛbɛ Ee dawo an bɛ taa ɲɛ fɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ nafolo ko fɔ an m'a fɔ dara dumuni dɛ sadi kɛmɛ kɛmɛ fila ko tɛ an ko nafolo de e bɛ nafolo baara dalu b'i bolo i bɛ minnu fayida di yan an b'a fɛ i ka dɔ d'an ma o kan su in na ya turabu kɔnɔ turabu masaw bɛnn'a kan ko tontigi gariya nafolo ye mais ya tontigi gariya nafolo man bon a man bon ayi
mɔgɔ mɔgɔ bɛ turabu dɔn turabu dɔnbaga yɛrɛ n'a b'a baara dɔw ko ko tontigi gariya turabu kile nafoloso kile dɔw ko nafoloso don tiɲɛ don nafoloso don mais a nafolo man bon bisimila mɔgɔ min y'a baara k'a ye turabuden min nafolo ka bon ni cɛw b'a fɔ musow b'a fɔ o ye mankosi de ye dɔw ko jitigi aliba ko parce que k'o ye baji ye k'o fana fanga ka bon tiɲɛ don jitigi aliba nafolo ka bon mankosi nafolo nafolofin o tɛ nafolo dennin ye dɛ
nafolo ayi mankosi nafolo nafolofin nin baara in bɛ kɛ fitiri fɛ de i bɛna mankosi sɛbɛn kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ani wolonwula i b'a nasi bɔ bisimila i bɛ jija i bɛ taa shɛ ɲini shɛ finman mɔnimɔni i bɛ na n'a ye i bɛna shɛ nin faga k'a dilan ka ɲɛ ka mangosi nasi in k'a kan ya fɛn min bɛ k'a la sumala datu toroba ladɔn o dɔrɔn de bɛ k'a la ya i b'a tobi k'a dun kolo ninnu ani fɛn ninnu i b'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa bila nɛɛmama yɔrɔ la ya n'a tigi y'a kɛ n'i y'a sɔrɔ turabuden min nafolo di mɔgɔ ma o b'a dɔn n'o ye min y'a la o bɛ seereya kɛ i yɛrɛ ni ala sɔnna gɛrɛsɛgɛ tɛ dɛ nafolofin i b'a di est-ce que n'ala sɔnna dawo i delila k'a fɔ n ye k'a fɔ ko sɛ kɛcogo dɔ bɛ yen k'a bɛ nafolo lase mɔgɔ ma c'est à dire ka sɛ bila dingɛ kɔnɔ ne b'o dɔn mais o fayida tɛ di bi dɛ sɛ bila dingɛ kɔnɔ semaine kelen ɲɔgɔn a tɛ sa semaine kelen ɲɔgɔn a tɛ sa sɛ tɛ sa a tɛ sa fiɲɛ tɛ don fana i bɛ taa dayɛlɛ i b'a sɔrɔ
mangosi de b'o kɛ o ko mangosi ye dugumakolo jukɔrɔ bɔgɔ de dibiso don kaburu bɔgɔ don ɔ n'i dun ye dingɛ sen ka sɛ don o ye kaburu bɔgɔ de ye ya n'i y'a don k'a datugu o ye dibi de ye kuma wɛrɛ b'o la Mangosi de baara ka d'a ma sɛ in b'a min a bɛ kɛ baara ni sɛ finman mɔnimɔni ayiwa o fana tɛmɛnen kɔfɛ an m'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ u bɛ fɛn caman ta an fɛ yan yiriw b'a la ala tɔgɔw b'a la turabuw b'a la fɛn caman b'a la mɛ aw minnu ye karamɔgɔbaw ye ɛ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko nin si de tɛ ɲɛ i ma yɔrɔ a bɛ siri ko fɔ siri don mɛ est-ce que ko wɛrɛ tɛ se ka k'a tigila mɔgɔ nɔfɛ i n'a fɔ dabali i n'a fɔ ko wɛrɛ e ye nin fɔ sisan nin diyara ne ye kosɛbɛ voilà ne ye daga dɔ don k'a di dɔ ma ya ne m'a fɔ i ɲɛna dɔn tɛ bonya ne bolo ne ne bɛ dɔnni fɛn fɛn kɛ n'a ka ɲi ne b'o de di arajo la walayi bisimila ya ne ye daga dɔ don k'a di dɔ ma a ko a sugola a ye daga in ko a sugola k'a ye misi finman a bɛ ka kasi ale bɛ ka gɛrɛ misi finman na misi finman bɛ ka kasi ale surunyana a la a bɛ ka taa kɔfɛ a bɛ ka to to ka taa kɔfɛ fo ka taa misi finman tunna ne la Yaya o kɔni bɛɛ b'a dɔn sugo kɔnɔ misi finman bɛɛ b'o dɔn o ye jugu ye o ye juguya ye Yaya mɔgɔ min ko k'a ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la a daga ne b'a di dɔn tɛ bonya ne ma ne sigilen dɔn min kan n bɛ balo o de la ne b'a di mɔgɔ ma fisabililayi arajo bonya kɔsɔn ni e Yaya bonya kɔsɔn mɔgɔ k'a ta ka baara kɛ k'u mako ɲɛ tari u na dugawu k'an karamɔgɔw yɛrɛ ye hali n'o m'an sɔn an bɛ baraji sɔrɔ bisimila ya u ka jija sunsunfin kuru saba manden sunsun kuru saba timitimini kuru saba ya ne bɛ nin fɔ nin bɛ siri tigɛ a bɛ gɛrɛsɛgɛ a bɛ dabali a bɛ jugu kɛlɛ walayi ya n'o sunsun kuru saba ɲini u ka manden sunsun kuru saba ɲini u ka timitimini kuru saba ɲini u ka daga kura ɲini u ka n'a bila daga kura kɔnɔ u ka sigi ka dugawu k'a la u ka ji k'a la k'a datugu tile wɔɔrɔ a tɛ dayɛlɛ tile wolonwula don u b'a ko siyɛn kelen pe tile wolonwula dɔ bɛ dafa don min na a bɛ ko siyɛn kelen pe a tɛ ko siyɛn fila siyɛn kelen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ siyɛn kelen pe ji fɛn bɛ daga kɔnɔ i b'a bɛɛ bɔ a la k'i ko a la k'a kɛ kɔrɔbɔ ko yɛrɛ ye ya n'u y'a kɛ o ye yiri ye n'u y'a kɛ k'a ko don min na dɔrɔn u ka to ka turabu da a b'a ye jugu bɛ bɔgɔ la jugu bɛ bana na ayi a bɛ jugu kɛlɛ a bɛ siri tigɛ a bɛ na ni gɛrɛsɛgɛ wa n'i y'a kɛ fana gɛrɛsɛgɛ bɛ na wa siri min a b'a tigɛ
nin yiri saba m'a d'u ma mɔgɔ min ko k'a ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ k'a ma ɲɛ sɔrɔ a la m'a fɔ a ka nin daga don n'a y'a daga don n'a ye fɛn bɛɛ kɛ o kɔfɛ a bɛ ɲɛ a bolo awɔ ni ala sɔnna Ayiwa a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ segin ka na ni ala sɔnna sa karamɔgɔw fɛ u ka fɛn dɔ di a ma a bɛ se ka fɛn min k'a yɛrɛ
ya ne y'a ka kumaw mɛn a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a ye fɛn caman kɛ a ma ɲɛ a bolo ɔ an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna Ɛɛ i ye dɔnni caman ta a ma ɲɛ i bolo problème dɔ de bɛ n'o ye siri ye cɛn don ale ko k'a ye siritigɛ fura caman ta k'a ma ɲɛ a bolo ɔ mais ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ale ko k'u ka lajɛli kɛ hali n'i ye nin ka turabu lajɛ ka saraka f'a ɲɛna a tɛ se k'a kɛ parce que a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn t'ale bolo ee ne ye siritigɛla minnu di bi a k'o ta komi a ko a ye fɛn caman kɛ cɛn don bisimila Ka mɔgɔ tɛ bɛn ɲɛkolo ma k'a ci la abada ɔ kɔnɔ ko ne ye siritigɛ fura minnu di bi daga in ani sigi musa in a k'a kɛ n'a y'a kɛ a b'a la jɔyɔrɔ ye a la siri bɛ tigɛ a ka jija fana a ka daga kura ɲini komi a ko ko dɔrɔmɛ t'a kun kɔɲɔ b'a bolo ɔ ne fana b'o layiru t'a ye o wari kelen kɔɲɔ wari a b'a sɔrɔ fo n'a ma sɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ sinon a tɛ wuli
ne y'a daga di mɔgɔ caman ma n'o y'a don n'o ye wari sɔrɔ a ka jija a ka taa daga kura kura san daga kura bɔgɔdaga a ka taa cangarabilennin kuru wolonwula san a ka na n'a ye so kɔnɔ a ka na cangarabilennin kuru wolonwula in da daga ju la a ka jija ka sonsoro a kunna ka ala ma deli n'a ye ka saraka d'a kan n'a ka wari sɔrɔ ye ka kɔɲɔ kɛ ye a ka ji k'a kan k'a datugu tile wolonwula ni tile wolonwula dafala a ka ko a la koko wolonwula ya walahi yanni kɔɲɔ cɛ dɔ bɛna sɔn wari la a dɔgɔnin bɛ ye waa wɔɔrɔ ye awɔ fo n'a ma sɔn ka cɛn f'i ɲɛna sinon dɛ wa n'i y'a kɛ a bɛ ɲɛ fana e ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma nin de la an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka baara kɛ parce que n'i ye dɔnni n'i y'a ɲɛɲini i b'a sɔrɔ inshallah o la an bɛ foli lase an balimamuso ma ni ala sɔnna alo u ka du kɔnɔ ko dɔ bɛ ka bin u kan k'u bɔ u ka du kɔnɔ ɔ ko ka fayida di u ma min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka to u ka du kɔnɔ cogoya min na
Ee ko ne ko k'a ka jija tɔnkɔnɔ tɔnkɔnɔ min bɛ faga n'an b'a dun a ka tɔnkɔnɔkolo ɲini a ka muruden zumana n'o ye kɛnɛso den ye ka ci papiye kan siɲɛ kelen pe ka a ka hamina don a ka du in ka to a bolo a k'o don a kɔnɔ a ka tɔnkɔnɔkolo in da muruden zumana in kan ka saraka ni du in tolen y'a bolo a ka taa dingɛ sen du in kɔnɔ k'a don yen n'o y'a bɔ du in kɔnɔ a bɛna f'i ɲɛna ne tɛ dɔni kɛ tɔnkɔnɔkolo n m'a fɔ a ka taa fɛn wɛrɛ kolo k'a la dɛ tɔnkɔnɔkolo a k'a baara ni muruden suma n'a ka du dun tɛ minɛ a la a filɛ dɛ awɔ n b'o fayida d'a ma ko ne ko k'a k'o kɛ n'a y'a kɛ du bɛ to a bolo fana a diyara n ye ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma ni ala sɔnna an b'a fɔ kosɛbɛ nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la ko i ye daga min di ale tun b'a fɛ ka faamuya sɔrɔ a kan ko n'a y'a sɔrɔ a kolen kɔfɛ kɔlɔlɔ b'a la ou bien kɔlɔlɔ t'a la
kɔlɔlɔ t'a la foyi foyi t'a la min b'a la kɔfɛ o ye hɛrɛ ye i ka dayɛlɛli dimi dɔ i juguw la dabali min ka dabali tigɛ a banna o dɔrɔn de b'a kɔfɛ An b'o fɔ an balimakɛ ye a yɛrɛ tulo b'a la kilisi t'a la foyi t'a la i b'a saraka ɛɛ i bɔra k'a fɔ i ye daw jansa su in na ani e fana ani ne y'a samakɛ jansa in an ɲɛ b'a la nasi dɔ b'i bolo yan walima dagaji ma dagaji de don Ɔ dagaji in kɔfɛ furamugu dɔw b'i bolo yan ayiwa i bɛ se ka mun fɔ an ye dagaji ni furamugu in kan sisan dagaji in i ka kan k'a tila furamugu in duuru de yan dagaji i ka kan k'a tila duuru ye maa o maa ko n tɛgɛ de bɛ dimi n fari bɛɛ de bɛ dimi n t'a dɔn fɛn o fɛn y'a sɔrɔ a ka fura in mun a b'a min ni muso don minko naani cɛ ye minko saba a ka tɔ in mun a bɛ ka yɔrɔ in ko a ka furamugu in a ka sɛgɛ kata dɔɔni k'a la a b'a jɔsi k'a jigin a kana yɛlɛ sanfɛ dɛ walima n tɛgɛ diminen don a tɛ se ka joli sɔrɔ n'a y'a mun su kelen a bɛ joli la joli kɛ ka Labɔ kɛnɛ ma n'ala sɔnna a ma ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma sisan ni dabalijugu n'a t'a dɔn dabali o dabalijugu fana tɛ a bɛ se ka ji caya a b'a ko ni muso don a b'a koko naani kɛ cɛ don koko saba n'ala sɔnna a ma n'a y'a kɛ bana in b'a min ye dɔw bɛn'a fɔ karisa nin bana de b'e la n'ala sɔnna a ma a bɛ bana in lajɛ k'a taamasiyɛn yira kɛnɛ ma ala sɔnna a ma n bɛ karamɔgɔ nuhu konatɛ ni zu fana jansa ko kelen na maa min ko garijɛgɛ sisan saraka bɔ ninnu ka gɛlɛn a ma n'a bɛ garijɛgɛ fɛ a ka se mori ma bisimilahi rahmani rahim a bɛ dan yɔrɔ in ma mori ko basimila a b'o sɛbɛn siyɛn kɛmɛ a bɛ taa dingɛso la dingɛso min dingɛden ka ca u bɛ minɛn minnu ta ka na a k'a minɛ k'a dɔ kɛ nasi in na fo k'a den kɛmɛ duuru sɔrɔ a ko nasi a ka dɔɔnin kɛ dingɛso in na n'a y'o kɛ dingɛso in na a ka nasi parafɛn min ka di a k'a kɛ dingɛ bɛ caya ka don dingɛso kɔnɔ cogo o cogo a bɛ jama ni garijɛgɛ sɔrɔ o cogo la n'Ala taala sɔnna inshala
a diyara an ye kosɛbɛ amina rabi ayiwa an bɛ a fɔ kosɛbɛ nin diyara n ye ni ala sɔnna ala k'an to ɲɔgɔn ye mɔgɔw b'a sɔrɔ Daniɛli Kulubali bolo sini a ko man ca den duuru don ni ala sɔnna mɔgɔw b'a sɔrɔ sini o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na an karamɔgɔ Dawu fan fɛ i b'a sɔrɔ kuma tɛmɛna olu kan sinɔn ne y'a fɔ ka walawala n ko tɔnkɔnɔ kolo tɔnkɔnɔ an bɛ min dun min bɛ faga n'an b'a dun parce que a kana k'a ta tɔmɔnɔ ye wala o kolo o de bɛ ɲini muruden zumana de bɛ ci siyɛn kelen pe papiye jɛma kan a kelen pe dɔrɔn ale ka laɲini de bɛ don muruden zumana in kɔnɔ muruden zumana ye fila kelen fila kelen fila in de bɛ bonya n'a ye fila in bonya a ka b'a ka laɲini don a kɔnɔ ni dugukolo in toli y'a bolo n'a y'o don a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ tɔnkɔnɔkolo in d'a kan ka sɔrɔ k'a melege garijuru finman ye ka taa o yɔrɔ in sigi dugukolo min bɛ n'u bɛna o minɛ a la dɛ a bɛ t'o de sigi k'o don dugukolo in na k'a datugu o y'a sɔrɔ a ye saraka d'a kan ka ban dugukolo in bɛ to a bolo awɔ a filɛ dɛ n'Ala sɔnna Ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma ami ami ee Dawu nin bɛ diya n ye ani an balimamuso fana min bɔra k'a fɔ ko kɔɲɔ b'a bolo a kɔni y'a jira k'a fɔ ko sisan kɔni ale garijɛgɛ sirilen don yɛrɛ yɛrɛ ɔ ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ale bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ cogoya min na o ka nɔgɔn ni dimasi ka jan ya dɔnni kalite bɛɛ b'an bolo i ko a ka jan o i ko a ka surun an b'a bɛɛ d'i ma Ya ko ne ko k'a ka tontigi garinya a ka mɔgɔ ɲini min b'a sɛbɛ bi duuru bisimila ani duuru ya mɛ u bɛ jija u ka bi duuru ni naani sɛbɛn duuru laban in o de bɛna sɛbɛn duguma k'o kɛ kawatimi k'o bonya fila in de bɛ bonya parce que ale ye kelen fila de fila in bɛ bonya ka waa duuru don a kɔnɔ waa duuru o de bɛ don a kɔnɔ ya a b'a ko ka kɛnɛ se ka saramugu k'a la a b'a ko siyɛn kelen pe ɔ yanni kɔɲɔ cɛ ni min bolo la a b'o f'i ɲɛ na ayiwa a yɛrɛ tulo b'a la Ala k'a faamuya ko ɲuman a k'a kɛ a kɛcogo la n'o kɛra a b'a nafa sɔrɔ wala ɛɛ Dawu an bɛ segin an ka nasi ninnu kan min b'an bolo su in na parce que an tɛ ɲinɛ o de kɔ fiyewu n'an sigira a kun na ni siri bɛ mɔgɔ min na a bɛ siri tigɛ a bɛ siri tigɛ
a bɛ kɔrɔtali kɛ jala ka dɔ fara jala kan n bɛ duguma n b'a fɛ ka yɛlɛ sanfɛ a b'o kɛ
ka dɔ fara n ka place kan a b'o kɛ gɛrɛsɛgɛ sirilen don wari tɛ ka sɔrɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na ka gɛrɛsɛgɛ walawala i yɛrɛ ka marché sɔrɔ i ma deli ka min sɔrɔ Nasi nin b'a bɛɛ kɛ fila de don gɛrɛsɛgɛ ani kɔrɔta awɔ ani hali ni baara t'i bolo n tɛ baara la mais nin baara in de ka di ne ye n'i y'a kɛ ka hamina d'a kan k'i kun na i b'a sɔrɔ.
Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ala ka sababu ɲuman Dawu nɛgɛ kaɲa fila sanga mugan ani seegin n'o ye deux heures vingt-huit ye ayiwa folikan ɲuman b'i bolo su in na an bɛ bi ta in kuncɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an kɔrɔkɛ fo n'o Lasi ye Ɛɛ n m'a kumakan mɛn bi n b'a dɔn kow de ka ca n bɛ dugawu k'a ye ala ka laɲiniw sabati ala k'an bɛɛ sutura ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn donna kɛnɛ kan bi ani min ma don bi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ko ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka laɲiniw sabati ala k'an sutura ka Jɔnkoloni fo ka e y'a yɛrɛ fo dɔgɔnɔkɛ n balimakɛ k'a fana fo ala k'an to ɲɔgɔn ye Bɔngo fana fo

an b'a fɔ sa ko su in na karamɔgɔ Dawu ale nana ni fɛn min ye a bɛɛ lajɛlen b'an bolo yan